Tá sé an-tábhachtach aistriúcháin a bheith ann le cur leis an éagsúlacht a thagann ó na bunscríbhneoirí. Sílim go bhfuil sé sin fíorthábhachtach. Nuair a smaoiníonn tú ar ar a laghad daoine atá ann a bheadh in ann úrscéal nó cnuasach gearrscéalta nó a leithéid sin do dhaoine fásta a scríobh i nGaeilge, Tuigeann tú ar an bpointe gur pobal beag scríbhneoirí atá i gceist. Tá muid in Áras Scríbhneoirí na hÉireann i gCearnóg Pharnell i mBaile Átha Cliath agus tá muid tagtha anseo tráthnóna le seoladh a dhéanamh ar an úrscéal Tír Bheag, agus aistriúchán atá ann atá déanta ag Antain Mac Lochlainn. ar an úrscéal Fraincise Petit Pays le Gaël Faye. Bhuel, tá roinnt mhaith leabharthaí aistrithe agam cheana féin, cuid mhór ón Bhéarla, d'aistrigh mé cúpla leabhar de chuid C.S. Lewis, Narnia agus an stuif sin ar fad, ach seo an chéad uair domh tabhairt faoi úrscéal Fraincise. Agus rinne mé sin ar chuireadh ó Barzaz, tá sraith acu, sraith d'aistriúcháin Ghaeilge ar leabharthaí Fraincise agus bheadh sé deacair a bheith chomh maith leis an dá cheann atá ann cheana féin mar is seoda aistriúcháin a bhí iontu so tá súil agam go n-éireoidh go measartha maith liom an iarraidh seo. Is ceart dúinn ar fad tacú leis an earnáil seo agus tá Barzaz ag déanamh scoth na hoibre i láthair na huaire ó thaobh leabhair iontacha a chur ar fáil don phobal léitheoireachta agus an rud atá iontach fúthu ná go mbíonn an-chuid éagsúlachta ag baint leis na leabhair a fhoilsíonn siad, ní bhíonn dhá leabhar lonnaithe sa tír chéanna nó aon rud mar sin so tá ilchultúrthas le feiceáil agus le braistint insan leabhar atá. déanta acu go dtí seo. An scéal atá ann ná cur síos ar an saol atá ag leaid óg atá ag éirí aníos sa mBurúin, nó Burundi, in oirthear na hAifrice, agus an saol spraíúil atá aige agus an saol a bhfuil deacrachtaí pearsanta ag baint leis uaireanta agus a thuismitheoirí ag scaradh. Ach rud níos truamhéalaí fós agus níos tragóidí fós mar chúlra ar an scéal Tá an cinedhíothú a rinneadh sa tír in aice láimhe, Ruanda, sa mbliain 1994 agus an bhaint a bhí ag muintir a mháthar leis an scéal tragóideach sin. An rud atá suimiúil faoin leabhar seo ná tá sé ag iarraidh a shaol a chaitheamh mar a dhéanadh fear óg ar bith. Ach tá an gnáthshaol ag titim as a chéile thart air, cogadh eitneach ag bagairt idir an pobal Hútúach, agus an pobal Tutsi. Cén fáth go bhfuil suim agamsa ann ná go raibh mise ag obair do seirbhís phoiblí na Fraince idirnáisiúnta a bhí ag craoladh ar fud na hAfraice agus bhí mé ann le linn an ama a raibh an cinedhíothú ag titim amach i Ruanda agus mar agus an choimhlint, ní cinedhíothú a bhí ann sa Bhurúin ach mar sin féin bhí coimhlint ann agus bhí go leor daoine a fuair bás le linn an Chogaidh Chathartha. I Ruanda, mar shampla, taobh istigh de 100 lá, tríocha bliain ó shin, i míle naoi gcéad nócha ceathair, fuair milliún duine bás. Tá cosúlachtaí ann freisin ó thaobh rudaí a tharla in Éirinn. Tá cosúlachtaí ann ó thaobh cineál saol na ndaoine i dtír iarchoilíneach. Tá teanga áitiúil ann, tá teanga mhór na coilíneachta, an Fhraincis, ar ndóigh. Is scéal leanúnach é agus duine de na carachtair insa leabhar deir sé go deas é, deir sé, Beidh sneachta sna trópaicí nuair a stadfas daoine ag marú a chéile. Agus is dóigh liom go bhfuil sé sin tragóideach go leor ach gur teachtaireacht thábhachtach atá ann.